anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị tata ndị be anyị ndewonu ọ bụ mma fọji anyị abụrụ bata dịka anyị si abịabu na mbụ ee ihe anyị ji bịa tata bụ okwu na-ese akụkọ okwu gbara ọkpụrụkpụ ga-enyere ezinụlọ aka ezinụlọ bụ di na nwunye na ụmụ ya ka m na-agwa okwu a onye ọbụla kpọọ nwunye ya kpọọ di ya bịa geenụ ntị ka unu nụrụ ka ọ ga-esi wee dịrị unu na mma n'ihi na nke a dị na ntị ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya oge anyị nọ ugbu a bụ oge ekeresimesi ndị mmadụ na-akwado ịga ebe dị iche iche ma mma fọji wepụtara ya iji wee mara na ọ bụ onye a gbara ka a ghọrịrị n'ihi na ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ naanị mkpụrụ izu ụka naabọ bụ ihe e ji agbara ihe niile a ka onye nwere uche ezinụlọ nwere uche jikọọ onwe ha ọnụ ka o wee dịrị ha na mma ngwa ka anyị bunienu geenụ ntị ka m na-agwa unu nke mbụ m na-achọ ikwu okwu ya n'ụbọchị tata bụ ọ bụrụ na unu na-akwado ịna ụlọ fienụ ịsaa n'anya fienụ ịsaa n'anya ma tupu unu anaba nya bụ ụnọ ọ dị ihe m na-achọ ka unu mee gịnị bụ ihe ahụ m na-achọ ka unu mee nke mbụ bụ biko wepụtaranụ m ego akwụkwọ ụmụ m ego akwụkwọ ụmụ gị ụmụ niile ahụ unu mụrụ wepụtanụ ego ụgwọ akwụkwọ ọzọ dịka ibe ya bụ wepụtanụ ego ụgwọ ụlọ ebe ahụ unu bi ee wepụtanụ ego ya Mm, ife m na-ekwu ọ na-abanye ọ na-abanye ọ banyego ngwa ghọtakwa m nke ịtọ dị n'ime ya bụ wepụtanụ ego shọpụ ahụ ị na-azụta ego i ji eme ọgaranya wepụta ya dobe n'akụkụ Mm? ị ghọtara ife m na-ekwupụta ọ banyego ehe ọ nya ka m na-achọ ịkọwa mma fọji na-akọwa ka anyị fie gịnị ịsaa n'anya Mm? maka na onye iberibe ka e kpoghiri ọ chịrị chịye n'akpa ọ gụọ ya ọnụ nke ọbụna e nyere gị gụọ ya ọnụ ọnwa anyị nọ n'ime ya gụọ ya ọnụ tupu i were ya oyi n'ime akpa ya karịa ịkwa mmakwara n'ikpeazụ ee ọnwa anyị nọ n'ime ya ka m na-akọwa n'ụbọchị tata ka onye ọbụla mara na ọkwọ nwa sekpụrụ esekpụrụ dịrị ime ọkwa o bu afọ ime kwọrọ n'azụ sekpụrụ n'aka unu amaralanụ ihe ọ pụtara hmm? onye nwere uche were ire ya gụọ eze ya ọnụ ọnwa a bụ disemba ọ dị ime jenụwarị kwọrọ febụwarị n'azụ sekpụrụ eh, maachị n'aka onye ọbụla na-ebe ee jenụwarị jenụwarị jenụwarị ma mụ onwe m ị ma ihe m na-ada ebe jenụwarị febụwarị maachị onye ejikwana ọnwa atọ a egwu egwu maka na ọnwa atọ a ga-agwa gị ihe ị ga-abụ n'ọdịnihu ọnwa atọ a ga-ahaziri gị ndị- nke fọrọ afọ n'afọ ọnwa ndị nke fọrọ afọ n'afọ ọ bụ ọnwa atọ a mana ka ị ga-esi wee dozie ya ọ ga-esi wee bụrụ ihe ị haziri jidesie ya ike Mm? ngwa gee ntị gee ntị ka m kọwara gị ka m tụnyere gị azụ maka na esi m oru wee bịa ị nụ ka m tere gị azụ nke izizi bụ na ezinụlọ ọbụla nwere uche mara ihe mara na ihe a bụ ezinụlọ nke ha ga-ebido gboo ihe dị ka ebe ọktoba na-atụtụkọsị obere ihe na-atụtụkọsị ihe na-edobe na kichin ha nke ndị Igbo na-akpọ usekwu na-apaki ya na-edobe ya na-edobe ya bụ ihe a na-eri eri maka na ihe kọchaa mmadụ kọọ ya nke a na-eri eri ebe a ka ọ ka njọ ị na-atụtụkọsị ya na-edobe n'usekwu gị na-ahazi ya bụ ndị na-agaghị emebi emebi nke abụọ n'ime ha bụ na disemba wefụta ego ụmụ m ga-eji wee gaa skuul wefụta ego anyị ga-eji kwụọ ụgwọ ụlọ wefụta ego a ga-eji kwụọ ụgwọ shọpụ dịka m gwara unu na mbụ ee ga-amara na ị kwadogo ịgba ekeresimesi dịka ị si kwuo ya dịka ị si chọọ ịgba ee ị mara na ị kwadogo ya mana ọ bụrụkwa na ị na-akwado ịnwe ebe ị ga-eje ma ebe ị ga-ana dịka ị sị ka ị jee fụ ụmụnne gị ndị nọ na vileji dịka anyị na-akpọ ya nne o ọ bụrụ na ị na-eje fie isaa n'anya okwu anyị tata bụ gịnị fie isaa n'anya ihe ọzọ anyị kwesịrị ịma bụ na anyị kwesịrị ịma na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma na ndị ị na-ejekwuru na vileji unu akwadochago onwe ha na-eche gị ha chere gị echere n'ihi na ị maghị ma ihe ndị ị na-ewetaga enye ha ma ha ga-ejikwa obi ụtọ nabata ha na-ewere ee afụgo m ebe o mere ebe mmadụ were ihe nyecha mmadụ ọ sị ee ị bịara izi anyị na ị nwere gụwa bụ onye dị mma iweta weta nye anyị anyị nwa adịghị mma iweta weta nye gị gaa weta n'ọzọ ka i si chee na ọ bụ egwuregwu o ọkwa otu a ka dị ka diọkpa si wee na vileji otu a ka o si wee bụrụ onye onye ọ- ọkwa ọ na- ọ na-agba mbọ mbọ ọ na-agba a na-akụ afọ n'ala onye ka mma fọje bu bịa tata sị ka m kọọrọ unu Mm? ọ dị mma ịna vileji vileji amaka ọ na-ada atọ m ụtọ ịna ya mana fie isaa n'anya ka m na-achọ ịkọrọ gị fie isaa n'anya n'ihi na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma nnadi m sị onye ugwu kpọrọ ọ naghị etukwuchi ụzọ were uche wee bie onye na-enweghị uche ọ na- ọ na-anọ nga ahụ eke nkụ ụkwa ọ maghị dị anọkwa n'ebe a na-eke nkụ ụkwa ị maghị mgbe e kere nkụ ụkwa ekesasịa nkụ ụkwa mmafọ je chọrọ ka m tụịrị unu azụ tata n'ihi na gịnị esi m oru esi m oru ọ bụrụ na ị na vileji mara ihe ị na-eti n'ọnụ mmanya ị na-aṅụ nri ị na-eri onye nyere gị ya ebee ka i si weta ya gị na onye yi wee pụ ị gwakwara ndị be gị wee wee wee pụba ị gwakwara ha onye gị na ya na-agba ụkwụ wee pụba ị gwakwara ha onye unu na-aga be ya ọ bụ iwu na ị ga-aṅụ mmanya ma ị naruo vileji emere gị mmanya eme emere gị eri eri tupu ị pụọ n'ụlọ gị nwunye gị sie nri nye gị nyejuo gị afọ rijucha afọ ị mara mmanya ka ị na-aṅụ gaa ṅụọ ya ị ṅụcha ya ị kpụrụ gịnị agba ilu n'ọnụ wee fụwa kpụrụ agba ilu n'ọnụ ma fụwa Mm, ọ ihe m kwuru ee asị m gị kpụrụ agba ilu n'ọnụ fụwa i ruo ebe ahụ e weta mmanya ọ bụrụ na ị chọghị sị ha na dọkịta sị gị na-aṅụzi mmanya gị aṅụzina mmanya na ọ na- ọ na-enwe ka o si eme gị n'obi ọ bụ kịta kịta ka e- erijuru akwa mma afọ a sị ka a bịa leta unu Ehe. i were uche uche ka e ji ebi uche ka okenye ji agbara efi ọsọ nwa m ka m kọrọ unu ee uche ka okenye ji agbara efi ọsọ iruo ebe ahụ ruo na vileji ị na-eweta na-enye onye a weta inye onye a weta inye onye a uche gị dịkwa ya o asị m gị enyena mmadụ ihe o ọ bụkwa ihe m na-ekwu mbakwa ị ga-enye mmadụ ihe ị ga-enye mmadụ ihe mana ị ga-ajụ onwe gị ma ihe anyị nyere onye a ọ dịkwa ya mma n'obi ọ bụ onye ị kwesịrị inye ka ị ga-enye ọ bụ onye ị kwesịrị inye ihe a ka ị nyere ọ bụrụ onye ị kwesịrị inye ihe ka ị nyere ihe ị na-enye ya i were sọsọ nke a nye ya ị na-enye ha i were sọ nke a nye ha ekwefuru nke a emetụkwana ya aka nna mụrụ m sị n'ihe ise iwere nke a nye mere mmere iwere nke a mere mmere ị ga-eji emetụkwala aka aka imetụ nke a aka ọ dọkọọ ndị a niile ebee ka isi ga-adị gị isi ga-aba gị n'apịtị ị chọrọ ka isi baa gị n'apịtị isi abakwana gị n'apịtị na-ajụ ife ndị ahụ i mere mmere agaghị ichetakwa gị ọzọ ndị ahụ niile i mere mmere ga-akọtọ gị anụ ọfịa ka asịnụ anyị che na ọ ma ihe mana ọ ma ihe ọ na-eme guy ọ na-eme mpako ọ na-egosi anyị na ọ bụ nke a bụrụ nke ọzọ nna m ṅaa m ntị ka ị nwee uche ee o nwee ihe ị chọrọ inye ha ị pụrụ ịnọkwa ebe ị nọ na township send ya na akaụntụ ha o. ọ dị very easy one ị nwere ike inye ha mana mgbe ị buru onwe gị bugara ha ebugara ha mee gị ihe ndị bekee na-akpọ assess ha assessịa gị up and down Mm? ije gị dịkwa ije gị dịkwa be huge ije gị adịgokwa be huge asị m unu alala o onye ọbụla alawa o imesi na ọfụma fọji esi gị no mana ihe m sị gị ị na-ala fie ise a n'anya ekwena ka ọnọdụ gị nke ị nọ ugbu a ka mma karịa nke ị ga-anọ echi aha ji ife ka ọnụ onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ọnọdụ echi ka nke taata mma mana ọ bụrụ na ijecha iricha ịṅụcha ọnọdụ gị ahụ abụrụ nke ikpeazụ esokwa m ya o nke echi nke tata akazie nke echi mma anọọkwa m ya o mmafoje sị ka o chetara unu ihe ndị a ọ nya ka e ji wee kpọọ ya okwu na-ese akụkọ ọ dị gị mma tii n'akpa ọ dịghị mma were ya kpofuo ekpofuo ọ nya anyị na-eme ọ bụ by force ee mana ihe niile were ịfụnanya nye tụsaara m ya mee ka ọ baa ndị ọzọ ntị ka onye nwere uche wee ghọta mm, ka onye nwere uche wee marakwuo na ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ dịrị anyị na mma ka ọ dịrị m ọra niile na mma mm, ndewonu otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ tata mbọsị ọzọ